Bhuaigh an fhoireann réigiúnach Uí Mac Coille trí chraobh as a chéile i fiche naoi déag. Ag an am, bhí sé á thuar go rabhadar éirithe ró-láidir, ach idir an dá linn, tá ceithre fhoireann eile tar éis é a bhuachaint. I mbliana, d'fhill na seaimpíní reatha, na Sáirséalaigh, agus ina gcoinne bhí an fhoireann réigiúnach ó oirthear an chontae, Uí Mac Coille. Ciocu acu a bheadh ag ceiliúradh i mbliana. Bhí Brian Tyers agus Pat Fleury i bPáirc Uí Chaoimh SuperValu don cheann seo. an Little All Ireland ar tí tosnaithe anso ar Pháirc Uí Chaoimh Scanlon agus é a lascáil an sliotar isteach eatarthu agus beidh an chóir aiges na Sáirséalaigh sa chéad leath agus an chéad iarracht ar scór go deimhin féinig. Tá sé sin seolta thairis an dtrasnán aige príomhnaoscaire na foirne, Daniel Hogan. Arís blocáil den scoth ansan ach déanta go deas aige Jack O'Connor. Ruaigthe chun cinn ansan aige agus fear mór groí is ea James Sweeney. Isteach i lár slí, tá deis anseo, tá siad sásta leis an gcúilín. Colm McCarthy ag aimsiú na sprice. Ardaithe leis aige Brian Lawton, cúig chraobh aige seo, an seachtú bliain déag aige Brian Lawton, fear Bhaile na Martra ag imirt le hUí Mac Coille. Eoghan Murphy, leathchúlaí láir na Sáirséalach. Kearney ag teacht laistigh go deas an ghaoth ag iompar an chinn sin chun cinn idir na cuaillí. Pointe ana bhreá ón dtrian láir. Ah gan dabht bhí an ceann sin go hiontach ó Daniel Kearney. Bhuail sé go hálainn é, rinne sé teagmháil álainn leis an sliotar ansan. D'iompaigh sé chun beagáinín spáis a chruthú dó féin agus féach ar sin mar chruinneas. Agus siar go dtí Lawton. An-chuid spáis ón dtaobh thall den bpáirc. Jack Leahy. Anois mar sin Conor O'Sullivan, tuigeann sé go bhfuil luas ag an bhfear óg. Bhí de mhisneach aige Leahy ón gcliathán amuigh agus, bhuel, bhfuil an brat á dh'ardach? Tá anois! Cheapas go ndúirt sé go raibh sé ar fóraoil ar dtúis. Bhuel, bhí sé cinn aige roim chluiche an lae inniu, seacht gcinn san iomlán anois. Poc amach tógtha go hálainn aige Hogan agus ar iompó do bhoise an ceann san seolta laistigh den gcuaille go hálainn aige. Nach ait nach bhfuil éinne curtha aiges na Sáirséalaigh anuas ar Lawton, b'fhéidir, a chuirfeadh iachall orthu dul fada. Tógtha aige Kearney. Is fuílleach am anseo aige Paul Leopold ar an gceann sin na huair a chur isteach agus go deimhin féin a phointe fhéinig a dh'fháilt ón líne lánchúil. Ardscór ar fad ar fad. Ceithre scór i ndiaidh a chéile ansan scóráilte ansin ag na Sáirséalaigh. Dhá cheann ag Hogan, ceann amháin ag Jack O'Connor agus an ceann sin ó Paul Leopold ansan. An réiteoir ag ligint do chúrsaí, Ciarán Joyce. Ardaithe isteach chun cinn aige, tóg anseo agus tá na cosa tugtha leis aige Seán Desmond. Anois an mbeidh sé sásta le pointe díreach laistigh den gcuaille, ceann tábhachtach faighte aige Desmond. Sin ceann amháin ó Hegarty agus anois ceann eile ansin ó Sheán Desmond. Dhá scór i ndiaidh a chéile ansin ag Uí Mac Coille, scóranna fíorthábhachtacha, fíorluachmhara. dóibh agus muid ag druidim i dtreo leath ama ansan agus an bhearna tar éis a laghdú athuair arís go dtí sé chúilín. Kearney agus Cooper ansan, an fear maith faighte aige Cooper, táid istigh ansan i Murphy! Rabhadh bainte as an líontán ag fear Chnocán na Biolraí ach tabhair an chreidiúint ar fad do Bhill Cooper. Gan dabht rinne Cooper go han-mhaith chun an ceann sin a sholáthar dó. Feicimid Cooper anseo agus d'éirigh leis an sliotar a ghoid ansan ó Kearney agus eisean a rinne an obair chrua go léir agus an pas láimhe isteach chuig Murphy agus cad é sin mar chríoch. Botún ón bpoc amach, seo chugainn Healy anois. Tógfaidh sé siúd a phointe díreach laistigh den gcuaille. Pointe agus cúl anois mar bhronntanas. Airgead ó Fearghas sin. 1 2 scóráilte anois ag Uí Mac Coille ó leath ama ansan, an-thús ar fad ar fad. Seo chugainn Aaron Myers. Buailte chun cinn go dtí Hogan aige. Beirt go mbeidh siad ag brath go mór orthu. Eoghan Murphy anois. Sciúird chun cinn aige Eoghan. Gafa idir bheirt fós aige. An-bheartaíocht. Siar anseo. deis anso agus an bhfuil Cathal McCarthy tar éis an ceann san a chur thairis an dtrasnán. Tá go deimhin, Cathal, go bhfuair a athair Conor bás i mí Lúnasa, gaiscíoch de chuid na Sáirséalach. Beidh sé bródúil as san. John Cronin, i ndiaidh na gcéadta cath do Uí Mac Coille go deas chomh fada leis an bhfear eile a bhfuil taithí na mblian aige, seo chugainn Harnedy. Tá, bhuel, bhí na cosa tugtha leis aige, tá an pointe cláraithe. ag an gcaptaen buacach faoi thrí. Anois Cian Darcy. Beidh a luas, a chumas reatha so tábhachtach. Isteach anso Joyce agus níor bhog sé siar orlach, Darcy chun a cheart a thabhairt dó. Ana-dheas ar fad mar choisíocht ansan ag an lántosaí Colm McCarthy. Jack O'Connor ag iarraidh éalú anso ó Dhaire O'Leary. Sin pointe den scoth ag Jack O'Connor. Bhí an ceann sin go hiontach ar fad ar fad. An dara scór ó Jack O'Connor agus rinne sé go han-mhaith agus rinne na Sáirséalaigh go léir go han-mhaith chun an deis sin a chruthú ar an gcéad dul síos. na geallghlacadóirí ag rá go mbuafadh Uí Mac Coille go cinnte an cluiche ceannais seo. Arís, fíorobair ansan aige Harnedy agus isteach le Cooper, na saighdiúirí isteach anso lár slí agus tá deis anso aige Hegarty, Agus tá pointe fachta ansan arís an obair chruaidh sa tslí an láir. An obair chruaidh óna leithéid de Harnedy agus Cooper agus a leithéid. Iad na leaideanna leis an taithí agus chruthaigh siad an deis sin do Hegarty. An-mhaith ar fad ar fad. Anois tá fear sínte aige sna Sáirséalaigh, bhí an poc amach ag dul sa tsiúl anuas ansan ar Jack O'Connor ach i láthair na huaire, Tá greim aige Joyce air sin. Isteach i lár slí b'é seo Hegarty arís díreach tar éis pointe a chlárú. Féadtar ceann eile a chur leis sin anois. Tá sé sin buaite go feiceann san aige Dara O'Leary. Tiomáint isteach go diail aige. Agus é tógtha anseo anois aige Leahy. Conor O'Sullivan, cor i dheis aige, O'Sullivan ag iarraidh an camán a chur i bhfearas, pointe an-dheas aige Leahy. Ach pointe an-dheas ar fad ar fad ag Leahy. Sin an seachtú cúilín uaidh siúd inniu agus rinne sé rith an-mhaith ar dtús chun é féin a bheith éasca le feiceáil agus tháinig an pas chuige. Cor i gclé aige Timmy. Ach na deiseanna san dosaen ceann sa chéad leath chuir na Sáirséalaigh ar fóraoil ag teacht ina gcoinne agus tá pointe eile faighte aige Seán Desmond ansan chun an dlaoi mullaigh a chur ar a dtaispeántas. Tá sin cúig scór i ndiaidh a chéile anois. Faighte ag Uí Mhac Coille anois 11 chúilín a scóráil anseo agus é sin déanta aige. Ó sin an difríocht. Níor éirigh leis na Sáirséalaigh ach 11 cúilín a scóráil le cóir na gaoithe sa chéad leath, sin 1-18 scóráilte ag Uí Mhac Coille. Sea go díreach agus is leor san chun craobh chontae Chorcaí urraithe ag Co-Op Superstores a bhuachtaint an tráthnóna. Denis Ring agus an meitheal bainistíochta ar an dtaobhlíne thar a bheith sásta.